onye ọbụla tụgharịa uche n'ajụjụ a ụzọ ihe anọ dị n'ahụ anyị hụrụ onwe ha n'anya ụkwụ jie anya ebewe ntị anụghị ihe aka nọ n'ọrụ anya pịa obi ezughị ike ụkwụ nọ n'ọrụ aka nọ n'ọrụ ụkwụ jie anya ebewe ntị anụghị ihe aka nọ n'ọrụ anya pịa obi ezughị ike ụkwụ nọ n'ọrụ aka nọ n'ọrụ

onye ọbụla nọ na-egburịta onwe ya gịnị kpatara Gịnị ka a na-adọdị? iro, iro, eh, kwa mụ ga-achị kwa gị ga-achị gịnị ọchịchị kpatara na-ekwu. iro, tufia, iro, eh, arụ. iro, ọkwa iro ka nwanne ji leta nwanne ya were nsi wee nyegbuo ya ka ọ nwụọ. Ọkwa iro. Leenụ onye ọchịchị ọ bịala mee ihe ntuli aka elu a tụnyerela ya vootu ya bụrụ ya merie nwanne ya egoo ndị mgbagbu bịa gbagbuo ya ka ọ bụrụ ya ga-anọchi anya wee chewa gịnị ka a na-azọdị ya mere nwanna Chika Ọkpara ji kwee egwu wee sị fọ fọjuo akpa ọkwa ihe anyị na-arịa onye ọbụla chọrọ ka ọ fọjuo n'akpa nke ya chai iro imebiela ọtụtụ ihe ọkwa n'ezinụlọ a ga-akọdo ole ghara ole nna ejighị anya ahụ nwa nwa ejighị anya ahụ nna nwanne ejighị anya ahụ nwanne ya leenụ ka nwanne si leta ya were nwanne ya wee gbuo buru ga tinye na mortuary n'ihi gịnị na nwanne ya gara obodo oyibo kpata ego wee nye ya ka o wee rụọrọ ya ọrụ ka ọ lọtara jụọ ya sị nwanne m kee maka ego m nyere gị ya soro eziokwu nwanne gbuo nwanne chai Gịnị kpatara Ọkwa pastọ na pastọ nọ n'otu nzukọ. iro ghe Pastọ ele pastọ ibe ya iro? wee gbufu. Gịnị kpatara Gịnị ka a na-azụ? iro? Iro. Iro ghe Imela ihe. iro. Gịnị kpatara Ọkwa iro? iro? Ọkwa ihe nwa Chukwu ji ga were nsi ga dewere onye ụkọchukwu n'oche o ji anọ ọdụ. Gịnị ka anyị na-azọ nwa Chukwu? Iro. Imebiela ọtụtụ ezinụlọ. Imebiela obodo anyị nọ n'ime ya. Imebiela nzukọ. Ijirila nzukọ niile wee tụọ ya ihu n'ala. onye ka anyị ga-asọzi chineke biko nụ ebee ka anyị ga-agbagazi onye ka anyị ga-agbakwuru onye ga-agbatara ya ọsọ enyemaka ya mere anyị ji na-arịọ gị chineke n'obodo anyị nọ n'ime ya sị gị biko meerenụ anyị ebere leenụ nzukọ anyị ndị Assemblies asị na ọ bụ ha nwe alaeze chineke maka na ha anaghị ekpe katọlik ndị katọlik asị maka na ha nwe maria o nwere ndị ọzọ ga-abata alaeze chineke ndị Deeper Life Deeper Life asị na ha na-efọchi ntị fọchie anya na ọ bụ ihe ga-ebuga ha alaeze Chineke na ndị ọzọ niile ga-aga ọkụ ala mmụọ nke mere nwanna ga na-eme ihe ọjọọ mana ihe ọ nọwa ịkpọgbu nwanna ibe ya n'obi n'ihi iro iro anyị sị gị si n'ebe anyị nọ pụọ ka anyị mara ma ihe ọ ga-adịrị anyị na mma ọkwa Obasanjo n'oge ọchịchị ya ka o wetara ala wee nye ndị alakụba wee nyekwa ndị kpọrọ onwe ha ndị otu kraịst si ka e were rụọ ụlọ nzukọ ebe a ga na-enwe ofufe nro na-efekọta chineke ọnụ mana lee na ndị alakụba rụrụ nke ha n'obi ọcha na obi aṅụrị mana ndị otu kraịst nọ na-asọ mpi onye ga-ewere nke ndị ga-ewere ya kama anyị ga-ejikọta aka ọnụ wee rụọ ụlọ nzukọ ebe anyị ga-anọ na-akpọ Chineke kpọọ ya n'otu obi n'otu mmụọ mana leenụ ala ahụ ka bụ ebe ahụ katọlik na-azọ ma ha ga-ewere ya Assemblies a na-azọ na ha ga-ewere Deeper Life a na-azọ na ha ga-ewere ụmụnna ihe m chọdịrị ịjụ ọkwa ofu aboki ka a na-achịrị nama ya mere ka anyị jikọtanụ obi ọnụ